igbo ndị ọma chukwu ji akụnụba dị iche iche wee chọọ mma ekelele m unu e nwere akụkọ m ji bịa n'ụbọchị taa ịkọrọ unu biko tọọnụ ntị n'ala wee nara akụkọ n'otu obodo e nwere nwunye di abụọ nke nwere ụmụaka otu ụbọchị nwunye di nke isi wee gaa n'ụlọ nwunye di nke abụọ wee kuru mmiri wee nye nwa ya agụrụ mmiri na-agụ n'ihi na ya wee nweghị mmiri ka nwunye di ya chọpụtara nke a o wee tie mkpu gwa ya ka ọ gaa ga-ekuchiere ya mmiri o kuru wee nye nwa ya o wee yọgide ya o wee jụwa isi wee sị na ọ ga-ekuchere ya mmiri ka nwunye di ya were ihe ka ọ ga-ekuchiere ya mmiri o wee mara ya ọkwa ka ọ ghara ịga iyi eke ma ọ iyi orie kuchere mmiri kama ka ọ gaa iyi eze ọba bụ mmiri tiri wara wara n'igwe mmiri tiri wara ma ọnwa na-eti ya bụ mmiri nọ n'ala ndị mmụọ ekuchiere ya mmiri nwunye di ya wee yọgide ya wee jụwa isi nwunye di ya wee were akwa arịrị na obi mgbawa wee gawa n'ala ndị mmụọ ikuchiere ya mmiri ka ọ gafechara ala ndị mmadụ wee banye n'ala ndị mmụọ o wee hụ mmụọ nwere otu isi na otu mpi mmụọ wee maja ya jụọ ya nwaanyị kee ihe ị na-achọ n'ala ndị mmụọ

m sị m chue orie sị m echula orie inine ọ sịrị gịnị inine eze ọba inine mmiri soro warawara laa n'igwe inine mmiri soro warawara ma ọnwa na-eti inine ewo gịnị ka m ga-eme inine ewo efuola m inine mmụọ wee nụọ akụkọ ya n'egwu a wee mere ya ebere wee sị ka ọ gafere otu a ka o si gafechaa mmụọ nke nwere mpi asaa nke nwere mpi iri wee gagide gagide wee nweta eze mmụọ nke obodo ahụ eze mmụọ wee maja ya jụọ ya kee ihe ọ na-eme n'ala ndị mmụọ nwaanyị wee dakwa n'ala wee bụkwara ya abụ kọọrọ ya akụkọ ụwa ya wee mere ya ebere zi ya ebe ọ ga-ekuru mmiri o wee kuru mmiri ka ọ na-ala o wee nye ya obere ite gwa ya ọ ma ọ laruo na o tiri ite ihe ọbụla site n'ite a pụta ka o were o wee kelechaa ya n'obi aṅụrị na obi ekele wee laa ka ọ laruru o wee nyeghachi nwunye di ya mmiri wee kụwaa obere ite a ma ụlọ elu ụlọ ala ụgbọala ụgbọelu ihe ọma niile na akụnụba ndị na-esi n'ite ahụ wee pụta obi wee jọọ nwunye di ya njọ o wee kwafuo mmiri ahụ o kutere ya wee sị ka ọ gaa n'ala mmụọ ga-enweta akụnụba nke ya ka ọ gafechara n'ala ndị mmadụ banye n'ala ndị mmụọ wee hụ ụmụ mmụọ ụmụ mmụọ wee jụọ ya kedu ihe ọ bịara n'ala ndị mmụọ bụ ime wee were ọnụ ọjọọ wee fesasa ha niile wee si n'isi lere ha lere ha ruo n'ala wee jụọ ha ma ọ bịara bụ ile ha ka ọ bịa bụ iku mmiri na ha fụọrọ ya n'ụzọ ha wee gwa ya na ihe ahụ ọ na-achọ na ọ ga-ahụ ya otu a ka ọ galitere wee garuo wee hụ eze mmụọ eze mmụọ wee jụkwa ya ihe ọ bịara ime otu a ka o si leri ya leri ya si n'isi ruo n'ala wee were ọnụ ọjọọ fesa ya eze mmụọ sị ihe ahụ ị na-achọ ị ga-ahụ ka o kuchara mmiri wee lawa wee nyekwa ya ite wee gwa ya na ọ laruo na ọ kụwa ya ihe ọbụla ọ hụ ka o were ọ laruru o wee banye n'ime ụlọ mechicha ihe niile mechicha ụzọ mechicha mpio niile ka akụnụba ghara ifere onye ọbụla ma ka o tiwara ite a ihe ọjọọ niile dị iche iche wee si n'ime ite a pụta ma aṅụ ma agwọ ma eke wee pụta tagbuo ya na ezinụlọ ya ya wee bụrụ otu nwaanyị a si jedebe ifo chakpii wọọ kee ihe ị mụtara n'akụkọ a obi ọjọọ na ajọ obi adịghị mma onye riwe ya nyetụ nwanne ya ndeewonu ka emesịa na ọdịdị mma